Salut Internet maliyɛnw cɛkumaba mankan don maliyɛnw ni an sigilen tuguni ayiwa n delila k'a fɔ aw ɲɛna yan n ko jamana in kɔnɔ n ko kojugu kojugu bɛ anw yɛrɛ kan degun o degun bɛ anw kan sɛgɛn o sɛgɛn bɛ anw kan n ko anw yɛrɛ ka kɛwalew don anw yɛrɛ jogo de kelen don k'a kɛwalew ta ka kɛ ka an yɛrɛ sɛgɛrɛ o la n ko a ka kan bi n ka bɔ ka sofɛriw ka gɛlɛya u ka damakasi an'u ka laɲini k'a lase aw ma walisa autorité de la transition k'i sigi k'i miiri ka tasi k'a lajɛ fɛn min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ ka da kan ni an ko k'an bɛ transition dɛmɛ an tɛ transition dɛmɛ k'a fɔ ko asimi cɛ ka ɲi an tɛ transition dɛmɛ k'a fɔ ko wage cɛ ka ɲi an tɛ transition dɛmɛ k'a fɔ ko sokɛli cɛ ka ɲi non c'est pas comme ça voilà an kan ka wuli de k'a lajɛ fɛn min man ɲi jamana in kɔnɔ an b'a denonse k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko nin bɛ ka kɛ nin man ɲi nin ka dabila olu yɛrɛ fana ka fɛɛrɛ tigɛ a la ɔ maliyɛn nin wagati in na an ko ko sanction binnen don mali kan ko sedao y'a ka fɔrɔncɛriw datugun ko mali bɛ anbargo kɔnɔ o wagati de la sofɛriw wulila k'u cɛsiri k'a fɔ k'olu fa jamana tɛ malo u ɲɛna k'a fɔ ko guvɛrɛnaman in tɛ malo u ɲɛna ko defi min bɛ k'u b'a releve ko ka mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ ko k'u denw bɔ nin kunmasulu kɔnɔ ko k'u musow bɔ nin kunmasulu kɔnɔ ko k'u jɛɲɔgɔn n'u kabilaw bɔ nin kunmasulu kɔnɔ o wagati la sofɛriw bɛ siɲɛna kɛ ka boli sofɛriw bɛ tilen ka boli ka taa marchandise ta ka na n'a ye jamana kɔnɔ walasa jamana kɔnɔdenw kana dɛsɛ dumuni na maliyɛnw o wagati kelen la i b'a ye k'a fɔ ko anw fana ka agent dɔw bɛ olu fana ka tɛrɛti bɛ wuli olu yɛrɛ bolo k'a fɔ k'olu ka nafolo sɔrɔ tuma k'o de y'o ye pendant que jamana bɛ crise kɔnɔ u tɛ miiri o la pendant que u denw bɛ ka jɔrɔ sini bɛ kɛ cogo di u tɛ miiri o la pendant que u musow bɛ ka jɔrɔ mun bɛ tobi sini u tɛ miiri o la u bɛ taa kɛ kɛmɛ fila fila minɛ ni kɛmɛ naani minɛ sofɛriw la sira fɛ hali kun ni ju t'a la aw ni ala ni kira cɛ ne ko hali adamaden tɛ se k'i sigi k'i miiri dɔɔni e ni n ye nin kɛ a bɛ mun de lase ne denw ma kɔlɔlɔ la a bɛ mun lase ne ka jamana ma kɔlɔlɔ la a bɛ mun lase ne kabilaw ma kɔlɔlɔ la ka hawuja wari nɔfɛ ka hawuja wari nɔfɛ ka hawuja wari nɔfɛ fo i tila ka taa bin i yɛrɛ kan quoi bon aw y'u ka kɛwale o de y'a to sofɛriw ko k'u ka mesaji lase aw ma ko a k'a kɛ ala kosɔn a k'a fɔ a ka agent dɔw ɲɛna k'u k'u yɛrɛ mara dɔɔni sa k'u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in bɛ gɛlɛya la nin wagati na k'u ka fara ka bolo ka se k'u ka baara kɛ autorité de la transition a y'a kɛ ala kosɔn a ka mesaji pase ninnu ma k'u k'a k'u faw n'u baw kama k'u k'a to ko jamana in ka lafiya dɔɔni ko hali n'a y'a sɔrɔ u jogo don hali n'a y'a sɔrɔ u wolola n'a ye k'u ka nin wagati in to yen sa parce que ne b'a dɔn u jogo de wolola n'a ye de quoi a dɔw wolola n'a ye walahi ka hadamaden yɛrɛ kɛ i tɛ maloya fiyewu ka balo ni haramu ye i tɛ maloya fiyewu ka balo ni wali ta ye i tɛ maloya fiyewu ka balo ni binkanni wari ye aw walahi o jamana bɛ se ka taa ɲɛ han waati min na mɔgɔw bɛ sɛgɛn na mɔgɔw bɛ jɔrɔ la mɔgɔw bɛ ka hami anw bɛna se ka dumuni kɛ sini cogo di o waati la aw bɛ wuli ka taa kɛmɛ fila fila ni kɛmɛ naani naani minɛ mɔgɔw la sira kun na mun kama mun kama cɛ a t'aw yɛrɛ mara dɔɔni sa cɛ a tɛ miiri ten sa aw tɛ tasi hali n'aw tɛ siran ala ɲɛ hali n'aw aw tɛ diinɛ yɛrɛ la a y'a kɛ ala kosɔn ka bɔ mɔgɔw kunna quoi ni nin zonya ni nin kalabanciya ni ni nin manamana ko ninnu ye maliyɛnw o kuma an ka jɛ an ka sofɛriw lamɛn an sera dɔw ma u k'u k'u ka degunw ɲɛfɔ an ɲɛna walisa an k'a bɔ k'a di réseau sociaux kan transition k'a dɔn ko min bɛ ka tɛmɛ mali kɔnɔ ka d'a kan anw y'a ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ yɔrɔ si tilennen tɛ nka an bɛ tila u la yɔrɔ o yɔrɔ bilahi an b'u gosi k'u latilen ɛn ko nka a k'a dɔn k'a fɔ an ye sofɛri dɔw fana bila sira la walisa u k'a lajɛ ni nin kɛwale nin bɛ ka kɛ u k'a filime ka n'a d'an ma n'an ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta la bilahi hali n'a y'a sɔrɔ wahayu de jiginn'i kan n b'i publier réseau sociaux kan n'a ma kɛ i b'a fɔ ma to denbayatigi o denbayatigi fa o fa ni a y'a sɔrɔ kabila de b'i la bilahi n'an y'i tɛgɛ ta nin sugu la n'an ma bɔ n'i ye i b'a fɔ ma to e ma hinɛ jamana la e bɛ ka jamana to jamana ka bin e ma hinɛ jamana la jamana bɛ embargo kɔnɔna la e ma hinɛ jamana la jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la e ma hinɛ jamana la ka jamana denw to yen u ka se k'u ka ravitaillement kɛ normalement e bɛ t'i sigi de ka kɛmɛ fila ni kɛmɛ naani minɛ olu la frontière la ko mun na ko parce que ko jamana ye titiri dɔ da e kan n'an y'i sɔrɔ n'an m'i lebu ala ka n ni minɛ bilahi ni n ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta la delili t'a la makari t'a la foyi t'a la n b'i bɔ k'i di réseau sociaux kan maliyɛnw k'a dɔn ka wo c'i la k'a fɔ ko e e bɛ k'i ka denbaya balo haramu kan nkalon kan nanbaratɔya kan fanaya kan sonya kan n y'a fɔ nka mɛna ni n y'i ka preuve sɔrɔ hali ni dugu alimami nana ka na sujuru bi bilahi n t'i to yen n b'i bɔ k'i di maliyɛnw ma ni n m'a kɛ bi kusama ka bɔ n na fo waliya o la maliyɛnw an ka jɛ ka sofɛriw lamɛn u ka dusumakasi kɔnɔ o kɔfɛ an bɛna commenter salamu alaikum salamu alaikum ɛɛ n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya la n bɛ transition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka bɔ yen tuguni ka transition soutenirbaga bɛɛ lajɛlen fo anw ye sofɛriw ye anw bɛ yɔrɔ min na bi an b'an faso fɛ wa an b'an faso fɛ ni mun ye an bɛ anw faso fɛ ka d'a kan depuis anw wolora fo ka se bi ma san bi naani anw ye fɛn min ye nin waatiw kɔnɔ an ma deli k'a ye wa anw yɛrɛ tilara k'a mɛn an faw da k'a mɛn an kɔrɔw da k'u ma deli ka nin fana ye donc olu ma deli ka fɛn min ye ni ala y'a kɛ nin waati in kɔnɔ transition mɔgɔw nana n'o ye an b'a fɔ ko o ye hɛrɛ ye anw bɛ yɔrɔ min na bi kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na mais a t'an ka fasoden ɲumanya sa a t'an ka fasoden ɲumanya sa mun na parce que anw ye hɔrɔnw de ye anw ye danbetigiw de ye anw ye kabilatigiw de ye sabu anw ye maliyɛnw de ye an joli ye maliyɛnw ye an farisogo ye maliyɛnw ye ne bɛna laseli min kɛ n bɛna laseli min kɛ k'a di an ka kunnafonidilaw ma u ka jija u k'a se ɲɛmɔgɔw ma anw tɛ kɛlɛ kɔ anw tɛ mankan kɔ minnu ma transition in faamu ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka se k'a faamuya n'u yɛrɛ y'a faamu ala ka dɔ fara u ka faamu kan an bɛɛ ye jamanadenw de ye nin waati in kɔnɔna na fɛn dɔw tanin bɛ ka anw sofɛriw sɛgɛrɛ vraiment anw ka laɲini tɛ nin ye anw tɛ kɛlɛ kɛ anw tɛ dusumangoya fana sabu ka da kan jamana in kow ka ca mɛ a n'a caya o caya transition mɔgɔw jɔra o jɔyɔrɔ la anw mun ye jamanadenw ye anw fana ka jɔ an jɔyɔrɔ la k'a sɔrɔ hali ni mɔgɔ m'a fɔ an ye ko an ka jɔ an jɔyɔrɔ la anbariko bɛ mali kan nin waati in kɔnɔ an sofɛriw de y'a yira transition na ko an b'a fɛ a gɛlɛya fara nɔgɔya k'an b'a fɛ wari tɛ anw bolo ka di transition ma sanu t'anw bolo ka di transition ma mɛ anw bɛ yɔrɔ min na bi anw ni lafiya dɔ ka kan jamana ɲɛmɔgɔw bolo o ye lafiya jumɛn ye an ko tɛ wari lafiya ma an kan tɛ sanu lafiya ma nin waati in na anw jɛnna an musow ni an denw kɔ anbariko kɔnɔna la ka bɔ ko anw bɛ taa furaw ta k'anw bɛ taa dumuniw ta n'o ye balo ye anw bɛ ji wɛrɛw ta ka na n'o ye anw ka faso jamana kɔnɔ la jamanaden minnu bɛ yen ni ala m'olu ka baara bɛn mobili baara ma anw minnu ka baara bɛnna a ma anw y'anw ni di ko anw bɛ taa ka taa dumuniw ta yaasa kɔngɔ kana an faso minɛ ɛ mɛ n'a fɔra ko pɔsi minnu bɛ yen anw bɛ mali pɔsi minnu tigɛ ka sɔrɔ ka taa walijamanaw kan a bɛ i b'a fɔ komi anbariko sigira jamana in kan mɔgɔw bɛ yen n bɛ tila ka nɛn don a ni ɲɔgɔn cɛ a polisi dɔw bɛ yen a zandarmu dɔw bɛ yen a duwaɲɛ dɔw bɛ yen u b'anw sɛgɛn e bɛ ala kali k'a fɔ ko anw bɛ taara nin balo ni nin fura minnu ta ka na ko o man di olu ye nin waati in kɔnɔ n tɛna tɔgɔ fɔliw kɛ n tɛ tɔgɔ fɔliw kɛ mɛ jɔyɔrɔ ɲinina dɔw bɛ yen minnu ye faamaya sɔrɔ fangakɔrɔw bolo ni fangakɔrɔ taara n'a ma jaw ye o tɛ se k'a yira sɛribisi kɔnɔ mɛ o bɛ n'o yira anw na pɔsu kɔnɔ anw bɛ yɔrɔ min na bi anw mago foyi tɛ kɛlɛ la bi anw mago foyi tɛ ɲɔgɔn sama sama na bi anw yɛrɛ bɛ ala deli faama minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛwale juguw la pɔsuw la ala ka se ka hakili ɲuman d'u ma u ka segin o kɔ anw ye jamanadenw de ye anw tɛ taara dɔrɔgu ta anw tɛ nana ni dɔrɔgu ye anw bɛ taa dumuni ani furaw de ta k'an ni di ko bɛɛ bɛ kɛ anw na nin siraw kan anw b'a kun walahi anw bɛ gɛlɛya min na wali jamana ninnu kɔnɔ anw tɛ sɔn k'a fɔ an ka denbaya ye anw bɛ wari de fara fara ɲɔgɔn kan sofɛrikɛ bi duuru parandikɛ bi duuru mɔgɔ wɛrɛ fana b'a kɛ ten an bɛ taa malo bɔrɔw san an yɛrɛ b'an ka ga kɛ anw yɛrɛ ye pour que an faso bɛ gɛlɛya minnu na yaasa ka se ka faso bɔ gɛlɛya la taa ni ka segin bolo ma ɔ anw b'o kɔngɔ jugu n'o minnɔgɔ jugu bɛɛ kun ka siyɔrɔ juguw bɛɛ lajɛlen kun wali jamana mɔgɔw yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ makotora bi ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka jamana faamaw kan ka bɔ kati k'i tɛgɛ da diboli kan aa a bɛ kɛ i b'a fɔ komi e yɛrɛ bɛ taara doni min ta i b'a fɔ a man di a faama dɔ ye a faama bɛɛ tɛ dɛ faama bɛɛ tɛ n bɛ tila ka segin a kan faama bɛɛ tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ye fanga sɔrɔ politiki bolo ma n'o ye duwanya sɔrɔ politiki la n'o ye polisiya sɔrɔ politiki la n'o ye jandarmaya sɔrɔ politiki la n'o ye meri baara sɔrɔ politiki la n'o ye bulletin de chargement baara sɔrɔ politiki la olu de bɛ ka anw sɛgɛn bi fo k'ale bɛ k'anw sɛgɛn wa routière minnu fana bɛ bɔ gendarme routière minnu bɛ bɔ le temps normal an tun bɛ kɛmɛ fila fila de d'u ma mais sisan kɛmɛ naani o t'a duman fɔ i ye vraiment anw bɛ laseli di mali autoritéw ma k'a daminɛ shogɛli wage jaw fo ka se asim ma vraiment u ka anw chauffeurw lajɛ waati sera u ka fɛn dɔw fana fɔ anw ni faamaw cɛra ra sira ra n'o ko wari non n'i ko chef wari tɛ yen o bɛ taa défaut dɔ karaba k'a bɔ mobili la ka na papiye kirikara dɔw sɛbɛn k'a d'e ma sans exception e yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ parce que u b'a dɔn sofɛri kalannen man ca a dɔw bɛ karante karante reçu wala volet a dɔw b'a sɛbɛn ko volet don k'a d'e ma vraiment an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi ɛɛ o bɛ fɛ ka na siganɛli don sofɛriw la. u bɛ fɛ ka sofɛriw révolter parce que u b'a dɔn ni anw nervera ko anw bɛ taa grève la jamana bɛ jɔ donc o commencénen bɛ ka o mɔgɔw o mɔgɔ minnu bɛ poste ninnu na olu commencénen bɛ ka anw sɛgɛn kojugu bon n'a fɔra ko jamana bɛ nin lahala fana kan anw ka faama minnu bɛ kɛ poste la kari minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka don parce que kariw bɛ mɔgɔ jigin pɔgɔ kariw bɛ mɔgɔ jigin kidira u bɛ na kari wɛrɛ an ka mali kariw ta ka na an ka mali kɔnɔ o le di piyɛsi dɔw bɛ yen o yɛrɛ b'a dɔn piyɛsi ninnu man ɲi dɔw fana bɛ yen piyɛsi yɛrɛ t'u la mais piyɛsi tɛ minnu na olu ye waa kelen kelen ye piyɛsi bɛ minnu na olu ye kɛmɛ naani hali mali carte nina b'i bolo u b'a fɔ i ka kɛmɛ fila sara vraiment waati dɔ sera olu fana ka jɔ u jɔyɔrɔ la u ka sara foyi tɛ jamana na kalo bɛ sa jamana b'u ka sara d'u ma mais les corruptions la aa vraiment ni o ma nin yɔrɔ lajɛ anw chauffeur bolo anw bɛ embargo waati min na n'a fɔra ko anw fana ka wuli tuguni parce que anw ye denbayatigiw de ye anw jɛnnen don an muso n'an denw kɔ dɔw taw bɛ sikaso dɔw taw bɛ segu dɔw yɛrɛ muso n'o denw bɛ fo ɛɛ mɔti maraw la han kɛlɛ in kɛra k'a ban kɛlɛ in kɛra fo ka se bi ma anw chauffeur ni sɔrɔdasiw anw de ye kɛlɛ nin anw de anw de bɛ kɛlɛ in kɛlɛ in juguya dɔn parce que anw bɛ carburant ta ka bɔ n'a ye sɛnɛgali ka bɔ n'a ye cote d'ivoire ka taa fo gawo fo tombouctou a don dɔw bɛ yen c'est à dire n'i y'a mɛn ko n bɛ taa bo kɛ ou bien n'i y'a mɛn n bɛ sugunɛ kɛ o ye hadamaden lafiyani de ye sinon n'i ma lafiya sɔrɔdasikɛ aw ka sini ɲininka aw ka eh, jaw ninnu ɲininka ko sɔrɔdasikɛ ni kɛlɛ bilalen don yɔrɔ kɔngɔ b'i minɛ minnɔgɔ b'i minɛ wa ɲɛgɛnataa b'i sɔrɔ wa anw fana bɛ kɛ ten de anw tun bɛ don ɛɛ tuma min na e tɛ se ka bɔ ɛɛ duwanzan ka taa fo gawo anw tun bɛ don kɛlɛ kɔnɔ ka bɔ duwanzan fo gawo anw hakili tɛ jigin dumuni na hakili tɛ jigin ɛɛ ɛɛ ɲɛgɛnataga la mɛ anw y'o bɛɛ kɛ anw faso de ye mɛ n'a fɔra ko ko bɛ sera yɔrɔ min ma sisan ko mɔgɔ wɛrɛw de sɔrɔlen bɛ u bɛ fɛ ka don sofɛriw kɔrɔ sofɛriw jɔlen don yɔrɔ minnu na u bɛ fɛ ka essayer ka don sofɛriw n'u hakili cɛ k'u ka barrières forcer forcer o ye jumɛn ye o tɛ k'an ka transition lagosi parce que n'aw y'o kɛ sisan donc o tɛ sanction wɛrɛ tali ye anw kama a bɛ fɔ komi aw bɛ dora minkɛ ka taa furaw ni balo ta min bɛ dumunifɛn wɛrɛw ta olu tɛ don donc a bɛ kɛ kɛlɛ ye donc aw ma don siraw fɛ aw ma don siraw fɛ fɔlɔ donc ne kɔni bɛ min fɔ mali autorités ye o k'a lajɛ o ka kuma sura eh, polisi ɲɛmɔgɔw fɛ ka kuma gendarme ɲɛmɔgɔw fɛ o ka désigner ka sɔrɔdasi dɔw ɲini ka t'o bila poste bɛɛ mali frontière bɛɛ u ka sɔrɔdasi mɔgɔ nana ɲini ka taa bila yen convention dɔ ka tɛmɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ i chargelen de don poste de contrôle kati kɛmɛ fila kaye bɔda kɛmɛ fila diboli kɛmɛ fila e natɔ fana kɛmɛ fila e segintɔ fana kɛmɛ fila kɛɲɛba sira fana bɛ ten kɛmɛ fila meri ko kuma tɛ yen an tɛ meri ko ra sisan an b'a yɛrɛ ɲini na wari tɛ transporteurs bolo k'a fɔ k'o b'a d'an chauffeurs ma donc anw fana bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ minnu tun bɛ malo kilo fila tobi o ka so o nana kilo kelen donc u k'a lajɛ olu bɛ sara jamana bɛ anbariko kɔnɔ cogo o cogo mɛ ne b'a dɔn sukɛli minnu ye mɔgɔ minnu ye faama ninnu ka hakɛ tɛ t'o fɛ mɛ o fana ka sabali hali anw bɛna papiye kura min ta san kɔnɔ a wari tɛ anw bolo an ka mɔbili tigiw bolo mais avec tout ça la o b'an tɔɔrɔra u ka sabali anw bɛɛ fasodenw ye ni minnu t'o faso fɛ anw b'an faso fɛ u ka tɔɔrɔ tɛ se ka anw bila an faso la u ka ɲani tɛ se ka anw bila ko anw b'an faso tɔɔrɔ vraiment anw bɛ yɔrɔ min na bi anw nisɔngoyani tɛ ka da asimi ni sokɛli ni jaw ni wage ninnu ka taabolow kan ani an ka kunnafonidila ɲɛnamanba minnu bɛ yen ka se ka anw kunnafoniya jamanaw kɔ kan k'an hakili sigi jamanaw kɔ kan vraiment an b'olu fo ani an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo a cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛ bɛɛ fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo ka kerecɛn ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo ka donsow fo c'est à dire k'an ka kɔrɔdugaw fo mɔgɔ o mɔgɔ ani segukaw ani sikasokaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri la maliko in na yarabi an b'a ɲini ala fɛ gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ ala ka gɛlɛya in ala k'a falen hɛrɛ la ala k'a falen hɛrɛ la wa ko maliw ma anw ye jamana caman yaala jamana tɛ se ka kɛ jamana ye fo jamanadenw ka kɔngɔ ni minnɔgɔ kun anw kɔni y'an ka minnɔgɔ ni kɔngɔ kun ka ban mais an bɛ kuma population fɛ toujours ka dɔ fara cɛsiri kan toujours ka dɔ fara wulikajɔ kan an ka tilen ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka furukufurukuw dabila an ka jamana minɛ an bolo fila la k'a kɔrɔta walahi mali ye jamana ye ni jamana juguw ma fara ka bɔ jamana in na n b'a dɔn ni diɲɛ bɛ wuli a bɛ wuli mali de la walahi n'u ma fara jamana in na tɔɔrɔ ni kasaraw de b'a jamanaw sɔrɔ mais maliyɛnw pereselen don aw kana perese an ka nin di ala ma jamana in wa a bɛ jɔ fana salamu aleykum ni fili ye n sɔrɔ yɔrɔ min na o tɛ dusukan ye o tɛ juguya ye a bɛ se ka kɛ kuma na fili de don a bɛ se ka kɛ hakili dɔgɔya fili de don vraiment nin de kuma tun bɛ n fɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ni n ka kuma ni gasi yer'a la n bɛ yafa ɲini gasi yɔrɔ la parce que kuma bɛɛ fɔ ye tana ye mais jamana sera yɔrɔ min na fo an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye fo an k'an yɛrɛ kun yira ɲɔgɔn na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tila ka bɛn le cerveau fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tila ka bɛn le cerveau fo ko anw jeunesse ye tɛgɛ di bɛn le cerveau ma k'a di asimi ma jusqu'à nouvel ordre salamu aleykum. n'i dɔ sɔn in na n b'i bɔ min faga e min bɛ kɛlɛ kɛ faga to kunna ka kɛlɛ kɛ ko k'i faga tiɲɛ kɛra dangaden danga ta finɛkun kalama kula dɛ kɛ bugurijɛ fadenw senna tanbarani e bɛ kɛ bala ye ka gulana foli ko ŋana ye ka don kɛnɛ kɔnɔ nin waati in na ka yafa ɲini bɛɛ fɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye relation ɲini jamana fila ni mali cɛ n'o ye laginɛ ani moritani ye bon ni aw taara sigi ka kumaw kɛ an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka kuma a jamana autoritew fɛ ka tila ka kuma anw ka autoritew fɛ vraiment jamana fila o bɛ kuma mais sirakunamɔgɔw kuma tɛ k'olu ka ko la bon anw jigi bɛ ka taa yɔrɔ min fɛ bi jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ye anw sofɛriw ka valɛri yira anw na k'a yira k'a fɔ ko sofɛriw aw de ye jamana ye fɛn o fɛn bɛ na mali kɔnɔ aw sofɛriw de b'a donda na ka anw valɛri yira anw na mais anw ka baara tɛ ta ba la parce que laginɛ sira min daminɛnen filɛ walahi i b'a sɔrɔ laginɛ agent dɔw bɛ yen olu bɛ na mali kɔnɔ dɔw bɛ na formation na senegal agent dɔw bɛ yen olu bɛ na mali kɔnɔ u bɛ na formation na kɔdiwari agent dɔw bɛ yen olu bɛ na mali kɔnɔ u bɛ na formation na formation kɛtɔ u bɛ numéro yɛrɛ changer ɲɔgɔn na n'u ye numéro yɛrɛ changer ɲɔgɔn na bɛɛ mana taa i ka jamana na ni anw wulila sa ko anw bɛ taa o jamanaw na olu kolɛkiw u bɛ ɲɔgɔn wele mali mali mali mobili a dokimanw ye nin ye e bɛ se k'a tigi minɛ nin cogo la tan walahi anw ka otorite dɔw de b'anw minɛ k'a di jamana wɛrɛ otoritew ma sinɔn anw bɛ dakari sira ta waati min na dakari agent tun tɛ anw ka papiye dɔn mɛ u bɛ na fɔrimasiɔn min kɛ yan an ka polisi kelen ninnu de bɛ tila ka ɲɔgɔn wele k'a fɔ nɔn nin de ye nin ye nin de ye nin ye e b'a fɔ e bɛ nin defo fɔ a ye jandaramiw bɛ ten ee u ka sabali u ka hinɛ sofɛriw la sa anw tɛ kɛlɛ kɔ anw tɛ wɔyɔ kɔ ni mobilitigi ma lafiya chauffeur bɛ lafiya cogo di anw b'a dɔn bi walahi mobili tɛ ka wari sɔrɔ mais avec tout ça la an bɛ ka débrouiller pour que e kana malo anw ma dɔwɛrɛ kalan chauffeurya kɔ abidjan kɛlɛ kɛra fo ka se bi ma anw ma abidjan sira bila mankan kɛra san tan kɔdiwari y'a kɛ guerre ra mali chauffeur ma sira bila anw bɛ taa doni ta mugu ni kisɛ cɛ ra ka na anw faso nin lahinɛ embargo dara mali kun anw bɛ taa doni t'i bolo a kan t'i bolo i bɛ taa maɲumako kɛ ka doni ɲini c'est à dire maɲumako kɛ ka doni ɲini sukoro b'o ra malo b'o ra hali anw bɛ na an b'an somɔgɔw min sama omo bɔrɔni kelenw ni c'est à dire bisikiw ni fɛn minnu na o fana bɛɛ sanni ye problème ye n'o o yer'i bolo o ye kɛlɛ ye donc bɛ wuli ka jɔ vraiment waati sera u ka fɛn dɔ fɔ anw routierw ye anw routierw ye sa u ka fɛn dɔ fɔ anw routierw ye n'o kɔni ma ɲɛ ko sira kuraw bɛna daminɛ u ka kuma faamaw fɛ u ka kuma faamaw fɛ hadamaden kɔngɔtɔ a b'a ni di saya de ma n'i y'a ye mali bɛɛ wulila ka jɔ ko hali n'an bɛ sa de parce que gɛlɛya de bonyana gɛlɛya bonyana ni gɛlɛya bonyana jamanadenw ni bɛ ja jamanadenw ni bɛ jɔ saya kan donc u kana to an sofɛriw ni ka jɔ saya kan parce que n'an ko an bɛ gɛrɛfu kɛ nin waatiw kɔnɔ anw tɛ taa papiye di mɔgɔ si ma anw bɛ ɲɔgɔn anw bɛɛ lajɛlen de ɛ gurupu ni wasapu ni fɛnw na n'an y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wasapu la bɔn brɛf maa si kana i ka mobili demare fo tile tan a kɛra cogo di jamana ma fɔnse yan ne y'a mɛn an bɛ taa gɛrɛfu papiye bila o y'a sɔrɔ anw y'a fɔ a ye k'an bɛna gɛrɛfu de kɛ an b'a fɔ anw sɛgɛra an tɛna se ka baara kɛ nin waati kɔnɔ fo tile tan gofɛrɛnaman bɛna se ka don ni marifa y'anw k'an ka so k'an ka taa baara kɛ yan bɔn u ka sabali faama minnu bɛ sirakunw na u ka kuma faama ninnu fɛ faamaw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔw yɛrɛ bɛ mankan wuli k'a jera dɔ bɛ taa fɔ a ye ko karisa ko sabali o bɛ a bɛ ni ba cɛ n tɛ sabali a bɛ ni ba cɛ poste sécurité kɛmɛ naani poste de contrôle kɛmɛ wɔɔrɔ waa kelen kɛmɛ naani aa o tuma mun kɛra an bɛ Sénégal sira boli k'a ban alihamudulilayi u bɛ tila ka wɔlɔfɔw tɔɔrɔ Ivoiriyɛnw tɔɔrɔ u bɛ Burukinabew tɔɔrɔ mɛ mun kɛra u ka nin yɔrɔ lajɛ hakɛ bɛ nin yɔrɔ la dɛ walahi hakɛ belebeleba de bɛ nin yɔrɔ la n'u ma nin yɔrɔ dilan n ye n kali ala la an bɛ laɲini min na an b'a sɔrɔ dɛ n'an bɛ mɛn kan parce que diɲɛ don o don mɔgɔ bɛ kulo ka bɔ pɔsu la walahi ne kɔni min bɛ ne fɛ k'a fɔ mali otoritew ye u ka sabali an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'u ma baara in faamu u ka baara in faamu minnu bɛ yen ni olu fana bɔra jɔyɔrɔ la u k'a dɔn k'a fɔ ko an ka hakilinaw kɛ kelen sini ma olu fana bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ hadamaden n'i ma sa ko bɛɛ juru b'i la donc anw tɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la anw bɛ jamana ko kɛlɛ de la parce que n'u y'anw tɔɔrɔ ka se degere dɔ la anw bɛna wuli n'anw wulila sisan jamana bɛ jɔ ni jamana jɔra sisan jamana juguw sago bɛ sɔrɔ donc pourquoi pas mais an bɛ kuma otoritew fɛ fɔlɔ k'o lajɛ ni mali kura ko ye tiɲɛ ye anw k'a dɔn anw sofɛriw fɔlɔ de kan k'a dɔn ni mali kura jɔli bɛ kɛ anw sofɛriw de kan k'a dɔn jamana in tɛ se ka suɲɛ ni anw sofɛriw t'a kalama bilahi a tɛ suɲɛ n'anw t'a kalama anw de bɛ na ni doniw ye anw de bɛ na ni fɛn bɛɛ ye mɛ mako tɛ anw na minkɛ anw fana y'a ye komi mako tɛ anw na anw ka foyi ma ta ba la donc min ka di jamana jamana ɲɛmɔgɔ ye o k'a kɛ sinɔn ɛɛ fɛn dɔ bɛ don e kun k'u ye fɛn dɔ ye u t'o fɛn ye mɛ u k'u kɔfilɛ an sofɛriw la ne kɔni min fɔ mali otoritew ye u ka sabali u ka kuma faamaw fɛ an m'a fɔ u ka baara man ɲi dɛ mɛ u bɛ ka min fana fara baara ninnu kan o tɛ baara in dɔ ye an ka segin an danbew ma ka segin anw bɔkolow ma ka segin an ka kabilaw ma ne bolo o de bɛ laban parce que suɲɛli t'anw danbe ye ɲɔgɔn buruja t'anw danbe ye jamana dafiri o t'anw danbe ye depuis an wolora an y'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ dilanni de la an ka ɲɔgɔn dilan min tiɲɛnen don an k'olu dilan min bɛna pɔsu la n'olu ta tɛ jamana ko ye n'o ta ye wariko ye a y'a f'u ye k'u ka taa don commerce la u ka jamana tenue u k'a di jamana ma minnu ta ye jamana ko ye an n'olu ka baara kɛ vraiment waati sera an ka bɔ an ka kuma min kɔni bɛ k'anw na an t'o dɔn mais anw bɛ kuma parce que hali ni nin kuma taara bila minnu bɛ yɛlɛ pɔsiw la u bɛ tila k'a gɛlɛya ta ka kɛ ka anw sɛgɛrɛ u bɛ tila k'a gɛlɛya ta kɛ k'an sɛgɛrɛ ko parce que anw ye fɔbali fɔ olu olu ka ko la dugu kɔnɔna fana na heure mana se polisi ni file de bɛ yaala an kunna et que jamana ye heure dɔ di ko n'o sera ka ban anw bɛ se ka don anw bɛ bɔ mɛ dugu kɔnɔ u bɛ taa barrière da anw ɲɛ mobili kelen kelen ko wari han o fana ka nin jateminɛ sa dɔ kɛra quoi ayiwa maliyɛnw aw bɔra ka aw balimakɛ lamɛn degun min b'u kan ani gɛlɛya min b'u kan a bɔra k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna maa minnu bɛ k'a fɔ ko olu bɛ siradaw la k'olu de kan ka mali yɛrɛ protege ka mali sigi k'a lajɛ ka intérêt lajɛ olu ka baara de filɛ nin jamana la olu ka baara filɛ nin jamanadenw na olu ka baara filɛ nin jamana chauffeurw la nin bɛ faamu cogo di donc an bɛ min ɲini autorité fɛ u ka wuli ka dankari kɛ nin ko ninnu na nin sera dabila ye ten sa jamana kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ mali bɛ sɛgɛn kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i ye ninnu chauffeur ninnu sɛgɛn i ma mɔgɔ wɛrɛ sɛgɛn i denw de sɛgɛn parce que kɛmɛ fila i b'a minɛ kɛmɛ naani e b'a minɛ i bɛ taa n'i ka denbaya la i bɛ mun san i yɛrɛ k'i sigi hakilimaya kɔnɔ dɔrɔn kɛmɛ fila kɛmɛ naani e b'a minɛ mɛ e bɛ mun san ni nin chauffeur ninnu taara grève la sini n'u ko k'u tɛ mobili boli ka taga mɔgɔ si tɛ se k'u jagoya est ce que mɔgɔ bɛ se k'u jagoya n'u ka syndicat wulila ka kɛlɛ kɛ u b'a fɔ k'a ye ko chauffeur ko chauffeur ka syndicat ka kuma ka ca mais ils ont raison jɔn de b'i sigi nin ka kɛ i ka mɔgɔw la k'a fɔ k'i tɛ wuli ka mankan ci à un moment donné faut qu'on se respecte à un moment donné a ye chauffeur bonya a ye chauffeur ka syndicat bonya a ye transporteur bonya même dans des moments difficiles comme ça aw tɛ se ka ninnu to k'u ka baara kɛ quoi u bɛ hawuja fɛn o fɛn nɔfɛ kɛmɛ fila kɛmɛ naani u bɛ hawuja fɛn o fɛn nɔfɛ ka boli boli wari nɔfɛ dɔrɔn ka boli boli wari nɔfɛ dɔrɔn a banna cɛ a t'aw yɛrɛ bonya dɔɔni cɛ a t'aw yɛrɛ dɔn dɔɔni cɛ a t'a dɔn k'a fɔ k'aw bɔra kabilaw de la mɛ cɛ o cɛ bilahi n kalela hali hali ni maka alimami nana sujuru bin n kɔrɔ bilahi ni n y'i tigɛ ta la ni n m'i lebu sanpɛrɛn ka n kun ci n kɔni n b'o fɔ aw ɲɛna parce que ni i ma n'i ma nin ko sugu ninnu kɛ maliyɛn na dɛ maliyɛn tɛ tilen